English okay so ndewonu ndị ebe anyị ndewonu ọ bụ Ihedi nwa unu nwaanyị nwa afọ Igbo abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ihe mmụta ahụike ihe mmụta ahụike so ọ bụrụ na ị just na-ebido isoro anyị na channel nke a ọ na-eme ana m atry gasị ihe dị iche iche but ọ wụ the main thing bụ na achọrọ m ka ihe mmụta ruore ọha na eze ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ ma ndị nọ n'ime obodo ndị nọ na township ndị nọ n'ime village ebe ọbụla ha nọ ọ bụrụ ha na onye nwe ekwentị nwere ike ịghọta ihe m na-asụ so aga m ejisikwa ike na-asụkwa um, na-asụ Central Igbo you know nke onye ọbụla ga-aghọta ị ma mgbe ụfọdụ kwa olu onye abata ya so ọ ya ka m jizi m bịakwa decide zie kpebie na m mechaa lesson na m ga na-achịkọta ya ọnụ jiri olu bekee chịkọta ya ọnụ so ụfọdụ ga-enwekwa ike ghọtatụkwa ihe m na-ekwu

ha na-anwakwa ike ha ịhụkwa na e gbochiri ụfọdụ ọrịa so ha bụ Centers for Disease Control a na-akpọ ha CDC so obodo niile nwekwara nke ha ndị Naijiria nwekwara the Centers for Disease Control nke a na-akpọ NCDC so ihe anyị ga-ekwutụcha taa bụ stress you know so ihe m ga na-ekwu bụ um, ihe o si na either na o si na ndị ama ama dịka ndị CDC a or na o si na textbook or na o si from ihe m ma due to ụdị ọrụ m na-arụ ma ihe m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ ma ọkwanụ site n'ọnụ ndị ọkachamara ndị ọzọ okay ọ dị mma so ihe anyị ga-agbata ụkwụ na ya n'ụbọchị taa bụ ihe ndị bekee na-akpọ stress maọbụ a sị na ọ bụ nchegbu okay so onye ọbụla na-agafe ihe mgbu n'ụwa ka anyị nọ n'ụwa ka anyị na-ezute ihe ike right so ihe ọma na-abịara onye ọma ihe ọjọọ na-abịakwara onye ọma so o nweghị onye ihe ndabanye anaghị adabanyere so ihe a na-akpọkwanụ stress maọbụ nchegbu onye ọbụla na-agafe nchegbu ihe mekwara bụ na nchegbu ahụ anyị na-agafe ọ na-emekwa gị ya o mee gị echee echiche chepụta otu ị ga-esi gboo mkpa ahụ so mgbe ụfọdụ nchegbu abụchaghị ihe ọjọọ because a ga na-eche n'echiche echetara m mgbe m dị obere m bịa m asị nne m eh, na ọ na-eche oke echiche you know mgbe ọbụla ya hapụ na echi ga-echere onwe ya echetara m mgbe ahụ so ya bịa ya asị m na onwe echegbu ya na-eche na ya na a na-akpọ ya mpịpịa planning so na ya chega ọ bụrụ maybe tomorrow gịnị ka a ga-eri so because I used to wonder gịnị ka o ji eme like that but etoola m ugbu a m ghọtakwana ihe bụ mpịpịa ahụ you know you have to plan right so yeah so nchegbu you know anyị chewe echiche ọ na-enyere anyị aka anyị nwere ike putuo things na order mezisie ihe kpakọta ihe ọnụ ma nwee usoro otu anyị ga-esi mee ihe but ọ wụ mgbe nchegbu ahụ mgbe ọ bịaziri bịa dịwa dịwa dịwa dịwa ọ na-akwụsị akwụsị ya adịgide na-adịwa njọ na-aga n'ihu ọ ya bụ mgbe ọ dịzi njọ ndị bekee asị na chronic ya adịwazie njọ karịa mgbe ahụ ya abịa bịa you know o nwere ike metụtawa you know um metụtawa anyị n'ahụ so ihe mgbe ụfọdụ kwana ihe mmadụ na-echekasị wụ maybe ihe ihe ya na ụmụ ga-eri o ma ọ wụrụ onye nwe ụmụ olee otu esi akwụrụ ụmụaka ụgwọ ụlọ akwụkwọ nke maybe ebe onye ahụ na-arụ ọrụ siri ike o ọrụ siri ike you know a na-arụ na-arụ na-arụ you know onye ahụ ịchọtụ ya na-eche olekwana mgbe otu a ga-esi ọrụ nke ọ karịkwala n'akụkụ ị ghọtala onye ahụ na-achọ inwe balance you know um mgbe ụfọdụ o nwere ike bụrụ ahụ ọjọọ maybe ahụ adịghị onye ahụ ya na-echekasị onye ahụ obi olekwana ego e ji aga ụlọ ọgwụ olee otu a ga-esi zụta ọgwụ a ga-aṅụ olee otu a ga-esi mee nke ma ọ mee nke ọzọ o nwere ike nchekasị ahụ abụrụ ihe si maybe na onye ahụ nwee nwunye ma ọ bụ di ma ọ bụ ụmụ you know abịa nwee nsogbu n'ezinụlọ so ihe ahụ ga na-echekasị e nwe ọtụtụ ihe aga m ịbịa gụwacha ya ebe a but e nwe ọtụtụ ihe nwere ike ibutere mmadụ nchegbu o buru ibu nke ukwuu nke so but mgbe a na-echegbu nchegbu ahụ nwere ike bịa mee mmadụ ya na-ewe iwe because olee otu ọ ga-esi nwetakwana ego nke ọ chọrọ iji kwụọrọ ụmụ ya ụgwọ ụlọ akwụkwọ so o nwere ike ime mmadụ ya na-ewe iwe o nwere ike iwetara mmadụ ụjọ ọ gịnị ka a ga-eme ọ bụkwa na aga nwa ụlọ ọgwụ olee otu a ga-esi gwọọ ọrịa nka olee otu ndị dibịa bekee ga-esi nye aka gwọọ ọrịa nka o nwekwana ego o ji aga ụlọ ọgwụ so o nwere ike ụjọ abịa onye ahụ maka mmadụ nwere ike nwụọ ma ọ bụrụ na aga lekọta ya o nwere ike wetara onye ahụ mgbu ihe mgbu obi ana-afụ ya ụfụ hei olekwana ihe wụ nka even mgbe ụfọdụ o nwere ike mee mmadụ ya emetụta ahụ gị ga efilie ya ya eme mgbe ụfọdụ sef agụụ agị agụ gị ọkwa e gbochaa mkpa agụụ agụwa nwere ike agụụ agị agụ gị ọnụ amachie gị afọ akụchie gị o nwere ike ike agwụkwụ onye ahụ asị ma ọ bụ na ike ụwa agwụla mmadụ you know ike abịa gwuo onye ahụ olee ihe a ga-emekwa n'ụdị nsogbu niile nka o nwere ike ihe onye ahụ laikiri imebu before ma onye ahụ ọ laikiri ịgụ uri maọbụ ịgụ egwu onye ahụ ọ laikiri ị na-agụ agụ na-agba agba o nwere ike ihe ndị ahụ a ga-amasịzikwe ihe ụfọdụ onye ahụ na-alaiki imebu before ga-emezi onye ahụ nwere ike ihe eme ka isi ọ na-agba ya isi a ga-akpakọtazi onye ahụ ọnụ ya chere gaa ebe a ya echere gaa ebe a onye ahụ dina n'ala ka o hi ụra ọ ga-ehinwuzikwa ụra onye ahụ nwere ike na-arọ ọtụtụ nrọ ọjọọ dị iche iche okay ihi ụra ga-ekwezi onye ahụ o nwere ike isi abịa na-awa onye ahụ o nwere ike onye ahụ abịa na-enwe oke ahụ mgbu ee even enwekwara ike afọ abịa na-enye mmadụ nsogbu maọbụ afọ abịa na-ahịa onye ahụ enwere ike onye ahụ abịa nwee nwe maọbụ ahụ a na-egbutasị ya mgbu okay ahụ a even o nwere ike mgbe ụfọdụ ihe abịa ya kpaa mmadụ n'ahụ o nwere ike bụrụ oke echiche kpatara ya okay ọ bụrụ na o nwee ihe onye ahụ na-arịabu before o nwere ike ihe ahụ ọ na-arịa abịa dịwakwuo oke njọ n'ihi obi ahụ anọghị ofu ebe oke echiche ahụ then o nwekwara ike mee mmadụ ọ bụrụ onye nwe ọrịa isi you know o nwere ike ihe ahụ abịa dịkwukwa njọ you know ndị bekee asị maọbụ depression onye ahụ nọrọzienụ banye n'ime into depression nke oke echiche oke ahụ mgbakasị onye ahụ achọzi ịnọrọ onwe ya ọ chọzi imekọta with ndị ọzọ onye ahụ nwekwara ike ṅụwazi oke mmanya ṅụwa oke cigarette a na-ese ese na anwụrụ ọkụ onye ahụ nwere ike ṅụwazi ụmụ ọgwụ dị iche iche ma nke a na-akpọcha igbo ma gịnị you know so olekwana otu mmadụ ga-esi yekwana aka you know mana otu a ga-esi ahụ nchekasị a onye ahụ enwere ike mee ka ọ hapụ ịdị oke njọ okay alright ọ bụrụ onye na-aga ịma ihe a na-akpọ social media ka ndị ndị Igbo ebe a na-aga ekwunyegasị ihe edegasị ihe enwegasị ọtụtụ n'ime ha ugbu a ma ma Facebook ma um, TikTok ha o um, olegasị ha o ha juru na eju you know so ọ bụ na ị nọgasị na ụfọdụ ndị ahụ ga-ahụ na things dị too much everywhere stop just cut it off ọ bụgodị na ọ bụ permanently cut it off for a short time kwụsị ịga ebe ahụ kwụsị ịga na ihe ndị ahụ you know nyetụ onwe gị break okay nyetụ onwe gị break ka ị nwere ike focus then um, olee ihe ọzọ then iku ume nọrọ nwayọọ chọọ ebe ị ga-aga ọ bụgodịrị ọ bụgodịrị um, maybe 5 minutes ka ị ga-aga chọọ ebe dị nwayọọ nọrọ ebe ahụ sọsọ gị kuo ume kuda kuo ume kuda you know jisi ike just mee ka ị kpọkọta onwe gị ọnụ ọ na-aba uru ọ na-ehelp okay so pụọ n'ezi gagharịa ọ bụrụ na ị nwee maybe backyard ebe ị kụgasịrị ụmụ mkpụrụ osisi dị aṅaa gaa ebe ahụ gagharịa lelegasị ụmụ ihe ndị ahụ ọ na-enyekwa aṅụrị ọ bụrụ na ị nwee ụmụ anụmanụ ma ọ wụ nkịta o ma ọ wụ ụmụ anụ ọhịa dị iche iche ma ọ wụ ewu ma ọ wụ ọkụkọ you know ma ọ wụ nwamba ma ọ wụ gịnị ka ị nwere ma ọ wụ atụrụ gaa lee ha anya ha wụ ụmụ ihe chineke kere eke chọọ ha mma lee gaa gaa legharịa anya lee ha anya okay mana ihe ha mega legasịa nnụnụ bi n'ọhịa ebe ha na-arịa gee ntị mgbe ụfọdụ anyị adịcha so so busy na you know na-arụ nnọọ ọrụ eme nke a ụmụ ihe ndị ahụ chineke kere eke were chọọ ụwa mma anyị echefuzie maka ha pụọ n'ezi gee ụrịa ụmụ nnụnụ dị ụmụ nnụnụ dị iche iche you know you know legharịa anya legharịa anya n'ezi pụọ ka anwụ tie gị anwụ bakwara uru ọ na-enye aka iwedatakwa oke nchegbu ahụ stress ahụ ọ na-enye aka ma anwụ titu mmadụ pụọ gagharịa mee ụfọdụ ihe dị iche iche okay ọ bụ na ị na-ese anwụrụ ọkụ lee ma ị ga otu ị ga-esi kwụsị ise anwụrụ ọkụ ọ ga-enyekwa aka okay and then time nwa onwe gị jisie ike na-ehi ụra onye ọbụla maara ahụ ya ị mara awa ole ahụ ọ wụ ị hie ụra ị ga-enweta onwe gị hie ụra n'abalị anọna lewe tele television ihe onyonyo mgbe ị ga-anọ na-ehi ụra maọbụ pịwa n'ekwentị gaa hie ụra chineke kere mmadụ kee ya ọ ma ihe o ji kee abalị mgbe a na-ehi ụra ọ bụkwanụ na ị na-arụ ọrụ abalị n'oge ehihie gbanyụsịa ọkụ laba hie ụra chineke maara ihe o ji kee mmadụ kee ihe niile ma ụmụ anụmanụ ha na-ehi ụra so gịnị ga-egbochi anyị ka hapụ ihi ụra so hie ụra okay um, then kpọọ ọ bụ na ị nwee enyi maọbụ ụmụnne nne nna ụmụnne kpọọ ha n'ekwentị kọrịa you know kọọ akụkọ chịa ọchị ọ na-enyekwa aka o ndị ụlọ ụka gị gaa n'ụlọ ụka you know okay gaa joinịa ndị ụlọ ụka gị maọbụ kpọọ ọ bụ na ị nwee enyi gị na chọọchị kpọọ ha you know chịa ọchị riekwa ezigbo nri siere onwe gị ezigbo nri lekọta ahụ gị okay and then ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmanya

checkie nnọọ ihe ọma niile chineke mere gị ọ wụ abụ a na-asị count your blessings name them one by one okay then ị ga-aghọta ihe chineke mere gụọ ngozi gị gụọ ha otu otu ị ga-aghọta ihe ukwu chineke rụụrụ gị so ọ bụgodị na nso oke nsogbu ahụ dị niile jiri nwayọọ nọrọ ọdụ chegodo echiche gụgodo ngozi gị niile kelee chineke ọ bụrụ na i ji i bilitere n'ụtụtụ o nwe ihe i kela chineke o nwe ndị labana ha etetaghị okay ọ bụrụ na i ji ụkwụ gị na-aga kela chineke na o nyere gị ụkwụ gị ejiri anya gị na-ahụ ụzọ kela chineke na o nyere gị anya ọ ga-enwetarịrị ofu ihe ị ga-eji kela chineke ọ bụ na mmadụ kwuo okwu gaa na ị ka na-anụ ihe onye ahụ na-ekwu ntị echibe gị kelanụ chineke okay ọ bụ na ị ga-aga zụta nwa nri sie nri maọbụ gaa n'ubi gị kpata nri kpata ahịhịa gwute ji sie ya rie ya oke kelanụ chineke ihe ndị a niile bụ ihe ngozi okay so um let me try to round this up using english language and then don't don't don't go yet wait because i have a song for you today okay all right so what i'm talking about today is about stress

Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. And in Igbo it says, Atụla egwu gị ka m nọnyere, elela anya gburugburu n'ụjọ n'ihi na mụ onwe m bụ Chineke gị, m ga-agba gị ume, ee, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri nke ezi omume kwagide gị. There's a song we used to sing.

okay I will find a good song alright ka emesịa ka emesịanụ biko nọrọnụ nke ọma nọrọnụ n'udo onye ọbụla nọrọ n'udo hụ nwanne gị na nwanne nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị n'anya ikwu na ibe gị ndị enyi gị unu nọrọ nke ọma onye ọbụla nọrọ nke ọma okay anyị ga-ahụ bye